Chuaigh dhá fhoireann a tháinig aniar aduaidh ar fóirne in iomaíocht i gcluiche leathcheannais iomána AIB, seaimpíní Uladh Sleacht Néill ó Dhoire agus seaimpíní na Mumhan na Sáirséalaigh ó Chorcaigh. Cé acu a bhainfeadh áit amach ina gcéad cluiche ceannais club. Bhí Mac Dara Mac Donncha agus Eoghan Ó Néill sa Droichead Nua don chluiche cinniúnach seo. Eoghan Ó Néill in aice liom

Ar dóigh ar fad, you know, luaitear, b'fhéidir, bhí ghabháil ansin faoi Conor Coyle agus cineál an chailín sin uimhir a sé agus bhí an spás dá gcreidte, moll mór spáis fágtha ansin agus rinne Colm McCarthy iarracht ghabháil díreach tríd an lár. Is deas isteach sa spás anseo anois agus é. Sin an uair atá sé buailte ag Shay Cassidy, buailte go hálainn ag Shay, chéad scór ón imirt ag Slaughtneil, tá siad cothrom. Yeah, agus baol mór agus momentum lá mar amuigh anseo, you know, Shay Cassidy ag tiontú agus beagán spáis aige agus thar an trasnán scór den scoth. Like tá an cúl báire anseo. Tá líne leathchúlaithe measartha láidir ag na Sars ach le cúpla bomaite anuas you know tá an lámh in uachtar cineál like ag Sleacht Néill thart fán am sin. Caint an dtitim síos ansin ag iarraidh seilbh a fháil. Ansin Colm McCarthy do na Sáirséalaigh. Tá sé slogtha ansin. Ach tá seilbh fós ag tánaistí Chorcaí. Ceantar na Teasa go dtí Jack O'Connor. Jack anois suas ar ruathar an dúir seo faoi scór. Jack ag breathnú ar a sprioc. Jack á bualadh ard. Jack á bualadh thar an trasnán. Sin é an chéad scór a d'aimsigh siad in ocht nóiméad. Trí scór faighte i ndiaidh a chéile ansin ag Brendan Rodgers. Plúchta ansin agus, no, ní raibh aon dul as bealach ansin ag cosantóirí na Sáirséalach. Déanta go maith agus tá siad ag feabhsú anois agus seo é Cathal McCarthy anois, Cathal McCarthy ag dul ar ruathar. Tá an pas curtha isteach aige seo sa spás do Brian Murphy ag iarraidh sé an ball ansin. Ardaithe go deas ag Brian. Caithfidh sé seo a bhualadh go sciobtha. Tá sí buailte go sciobtha aige. Tá sí buailte go hálainn aige. B'fhéidir go b'in an scór is fearr atá feicthe againn go dtí seo. Daniel Kearney a bhí ansin so péire curtha amú ag na Sáirséalaigh cúl cinn ag Sleacht Néill, an ceann sin buailte isteach arís, faighte agus faighte thar barr ag Shay Cassidy, Shay Cassidy, curtha amach ag Conor O'Sullivan, thar barr ag Conor O'Sullivan. Cosaint den scoth ansin déanta ag iarchosantóir Chorcaí, captaen na Sáirséalach. Seilbh fós acu, seo é an iarracht ag Shane Cassidy, Shane McGuigan ba cheart dom a rá, Shane McGuigan thar an trasnán. Galánta ar fad agus bhí sin de dhíth, you know, tá cluiche sin sin ag Colm McCausland dul trasna na páirce anseo, an cor camáin den scoth déanta ach bhí sé ábalta é a athchúrsáil agus siar go dtí Rodgers, Rodgers ceann gasta amach go dtí McGuigan agus thar an trasnán, i bhfad níos fearr is leath gné. Jack O'Connor go leor dul déanta go deas ag Jack, Jim Goulding chun taobh líne, imithe thar an taobh líne, níl. Tá an tseilbh faighte ar ais, Shane McGuigan. Shane McGuigan agus Dean Cantrell glan trasna. Tóg Brendan Rogers, tá sí faighte ag Brendan. Tá Brendan ag iarraidh éalú tríd an pas curtha ar aghaidh aige. Cormac O'Doherty Cantrell trasna spás anois. An rás. Tá sé chun tosaigh Trenty Harris ach ag teacht tríd anseo anois. Seilbh fós aige. Siar thar an trasnán. Yes, Éamonn Cassidy. Sleacht Néill, dhá chúilín chun cinn. Shane McGuigan ag iarraidh seilbh a fháil. All-Star sa bpeil, ní drochiománaí ach an oiread. An tseilbh faighte arís agus an pas curtha siar go dtí Cormac O'Doherty. Cormac O'Doherty cliste amach go dtí an lár anois. Oscail sé na guaillí ag Micheál McGrath. Micheál McGrath ard, Micheál McGrath cruinn, trí chúilín eatarthu. Tá muid beagnach leath bealach tríd an dara leath. Dhá chúilín idir na foirne. Pas buailte sin ag iarraidh í a smachtú. Cóngarach don taobhlíne. Coinníonn sé istigh ansin is coinníonn sé go deas ag Shay Cassidy. Tá sí faighte ar ais ag Shay arís. Tá Shay láidir. Bhí tú ag rá Eoin tá an ceart agad gur fir mhóra iad na Sáirséalaigh. Níl siad beag anseo. Ach tá an iarracht sin buailte. Tá sí sin go hálainn ar fad ag Ruairí Ó Mianáin. Bhuel luaigh mé nach raibh sé luaite rómhinic ach tá an puc sin b'in ceann maith. Ruathar iontach anseo. Fós aige, cá bhfuil an spás? Tá sé fós anseo ag Cillian. An pas curtha trasna, ní raibh an pas thar mholadh beirte. Tá obair le déanamh ag Aaron Myers. Aaron Myers ag casadh thart an ceann sin buailte thar a ghualainn aige, cá bhfuil sí sin? Tá sí sin thar an trasnán. Ah, sin an-scór ag Aaron Myers! Seacht gcinn curtha amú ag chaon fhoireann anseo. Farasbarr dhá chúilín ansin, an ceann seo curtha ar aghaidh ag iarraidh aimsiú Daniel Hogan. Ah, cosaint den scoth déanta ag McEldowney arís. Tá McEldowney istigh, tá sí faighte ag Jack O'Connor. Jack ag iarraidh spás a chruthú dó féin. Jack ag bualadh ar an sprioc Jack ard, dhá, an tríú scór faighte ag imreoir Chorcaí. Tá ceannaireacht á thabhairt ag Jack O'Connor inniu do na Sáirséalaigh. Tá sé le feiceáil ansin ó na pocanna amach ag teacht ó Ben Graham ansin, tá siad ag dul thar a bheith fada agus é sin ag cur Sleacht Néill faoi bhrú. Sílimse, Eoin, go mb'fhéidir go bhfuil Sleacht Néill ag tuirsiú níos mó anois ná mar atá na Sáirséalaigh an tráth seo. Ceann sin i dtreo Jack O'Connor arís, bhfuil sí faighte ag Jack Bhí deas-scil ag an imreoir idirchontae anois tá imreacht dílis ag Dom Haitch an Jabhai is le Killian Rhodes. Jack Fótaigh Jack faoi bhrú ag McEldowney tá tráth ar Jay Lo McEldowney. Faighte ag Jack Jack á bhualadh. Go maith Jack á bhualadh thar an trasnán, tá siad cothrom don gcúigiú uair. Scór iontach ag iománaí den scoth inniu. Tá brú ag teacht anois ó leaids na Sáirséalach. Aithníonn siad go bhfuil sprioc ansin. Daniel Hogan ag déanamh go maith. Daniel Hogan arís faoi bhrú ansin. Tá sé faighte ar ais ag Daniel. Tá pas curtha siar aige go dtí Brian Murphy. Brian Murphy isteach anois.

Yeah, mhothaigh mé ansin b'fhéidir go raibh am Oisín Ó Dochartaigh ag ligint a dhul ar fóraoil ach nó tharraing trasna agus is í Gort Brendan Rogers anseo arís. Nóiméad amháin gan ceathair in éid sin, poc sleasa buailte isteach sa spás agus tá spás. Siar go dtí Shane McGuigan.

Sin cúilín iontach ar fad ag Cathal McCarthy. Agus tá damaiste déanta aige sa darna leath, you know, níor stop sé den rith ansin. Rud beag ó Justin Shaw b'fhéidir for, no, tá sé déanta ag Luke Elliot. Tá sé titim istigh i mbéal an chúil. Sí briste síos, tá seilbh ag O'Doherty, O'Doherty don trasach, trasach ann, oh! Tá sí imithe thar an trasnán! Bhí cúl oscailte os a chomhair. Oh ní creidim sin nó mhothaigh mé b'fhéidir go raibh feall déanta ag Ó Doherty anseo ach bhí an deis iontach aige. Bhí sé níos éasca cúl a fháil ná cúilín. Tá sé ag titim arís. Bhfuil briseadh croí i ndán do Shleacht Néill don gcúigiú uair i gcluiche leathcheannais na hÉireann? Tá an tseilbh acu arís. Tá siad ag pléascadh amach anseo. Agus an iomarca céimeanna glactha. Poc saor isteach do na Sáirséalaigh. Myers leis an bpoc saor, Myers ar thaobh na láimhe clé, ó tá sé thart! An fheadóg dheireanach séidte ag James Owens! Stair bainte amach don gcéad uair ariamh, foireann nár bhuaigh craobh an chontae cáilithe do chluiche ceannais iomána club na hÉireann. Beidh na Sáirséalaigh an.